Aphungu a chipani cha udf Ned Phoya, Lilian Patel, Aisha Mambo anapeza mavoti oposa 10,000 koma president wawo wochokera ku Lilongwe anapeza mavoti 5,000 nde lero akudandaula kuti ayi anandibera anakubera mako zisankho zimene amasankha atupele muluzi ndi zolakwika atupele muluzi ulendo uno 2025 this is your last election ku mcp akusankha kukhala second vice president ulandira 15 billion abambo ako apasidwa chitetezo koma udziwe kuti miyezi iwiri usangalala thereafter ndiwe kape kuyambira 1994 southern region kumakhala zipani zambiri gwanda chakuamba republican party brown mpinganjira nda Joyce Banda PP, Atupele UDF, Profesa DPP, onsewa amachokera kumwera. 2025 palibe chachilendo. MCP kuyambira 1994 ndi chipani chokhacho ku Central Region koma amaluza. Ena akuti ayi pano patili mboma sitingaluze. Akuluakulu 1994 pamene amaluza anali ku opposition right now anthu ndokwiya ku Malawi kuno ndi kudula kwa fetereza umphawi komanso mavuto a zachuma akonzekera kuchosa chakwera pa 16 september We have been seeing the president, the, the vice president, going into Admarc depot saying, release the maize, release the maize. Yet there is no maize where I'm coming from in Machinga. They are keeping the maize, yet people are starving.

This is a failed government and they promised a lot of things. They have failed to fulfill their promises. We are not going to vote for them come 16 September 2025 this year.
munkhani zina jessie kabwila wakhala akunyoza apm mmalawi aliyense akudziwa mdziko muno kuti mayi jessie kabwila ndi amwano she has been mocking apm to the extent yonena kuti

a speaker muwathandizeko a jessie mwina kapauda n95 whatever akuluakulu nduna za mcp ndi za uve akugona nyumba zabwino self contained koma akulephera kusamba minister of finance akuti higher education deputy spokesperson wa chipani msonda akungotuwa ngati bakayawo nkhope ngati afiti wina akawauza kuti akasambe akuthamangira ku khoti kukasuma zisakomere mbuzi kugunda galu apm sanasume pamene mumanyoza maturity experience zimathandiza kupanga zisankho zoyenera that is why mukachoka ku nsanje mpaka chitipa nkhotakota tuchinji majority kukamba za mutharika mwamutukwana kumunyoza sanakuyankheni inu yangokulangizani kuti mukasambe mukamaliza muphode mukuthamangira ku khoti just go to the bathroom and take some shower nduna yayikazi ya mtundu wanji kumangokhala ngati chosanduka as a leader pali zinthu zina ukaziona uzikhala ngati sunaone that is maturity and experience utsogoleri umafunika anthu okhwima nzeru taonapo atsogoleri achinyamata pa kampeni kulonjeza zinthu zabwino fetereza 4000 kanthu mapasipoti otchipa kudya katatu njala idzatha up to now tikuona mavuto dziko la malawi laonongeka chifukwa cha utsogoleri wa chinyamata world war 2 inayamba ndi adolf hitler wa zaka 50 drc inaonongeka ndi mobutu wa zaka 35 sani abacha ku nigeria idi amin ku uganda macias nguema equatorial guinea anali achinyamata wamachita nkhanza uthenga wapadera kwa atupele muluzi bambo atupele muluzi chifukwa ameneyi siwachinyamata mnyamata samakhala ndi dazi mukafuna kulandira 15 billion landirani koma musanyoza achikulire donald trump ku america lula da silva brazil john mahama ghana olusegun obasanjo nigeria onsewa anali ma former president atasiya kulamula kunabwera zitsiru zimene zinaononga dziko atayimiranso anawina chifukwa cha ntchito zawo pamene tikunena pano amalawi akulira kukwera kwa katundu zinthu sizili bwino mmalo mothana ndi mavuto amenewo chakwera akufuna kupereka 15 billion ku banja la muluzi akuluakulu history is the best teacher

usawi chani ufiti chani ndani sakudziwa nkhanza zimene anachita malawi congress party muno ndani ndani ndani sakudziwa there is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono president professor arthur peter mutharika palibe ofanana naye muno malawi amalawi akonzekera chifukwa akudziwa mbiri ya malawi congress party ndi mbiri yoyipa kwambiri